O inu anthu! Ndithu Ife tidakulengani kuchokera kwa mwamuna mmodzi komanso mkazi mmodzi ndipo tidakupangani kukhala mitundu komanso mafuko kuti muzidziwana. Ndithu-ndithu olemekezeka kwambiri pamaso pa Allahu subhanahu wa ta'ala ndi amene ali ndi kumuopa Iye Allahu subhanahu wa ta'ala kapena amene ali ndi taqwa. Nde lero lino Alhamdulillah insha Allah Ameen tikhala tikukamba za nkhani ya munthu ameneyu amene adali bwezi la Mtumiki Muhammadin sallallâhu alaihi wa sallama, munthu amene anasiya ufumu komanso chuma cha makolo ake kuti apeze kuwala kwa Chisilamu. Ndithu ndithu munthu ameneyu ndi Salman Al Farisiy amene anadziwika bwino kamba kosiya chuma chake chonse, ufumu, ulemelero wa makolo ake cholinga choti afunefune choonadi cha Chisilamu. Salman al-Farisi adali wochokera m'dziko lija la Persia ndipo bambo ake adali wodziwika bwino kwambiri. Adalinso mfumu m'modzi mwa atsogoleri a zipembedzo zawo, chipembedzo chawo chomwe amagwadira moto. Ndipo bambo ake ankam'konda kwambiri Salman al-Farisi. mwakuti nthawi zonse ankamutsekera m'nyumba ndi cholinga choti amuteteze, muja achitira anthu ena kuwasiya atsikana awo m'manyumba ndi cholinga chonena choti awateteze ku ma fitna a dziko lapansi. Ndipo Salman Al-Farisi mu tsiku lina ankayenda mu njira bambo ake atamutuma ndipo adadutsa pa tchalitchi china. chomwe adawamva akhristu akupemphera ndipo adali ndi chidwi kwambiri adaziyankhulira yekha nanena kuti kupemphera uku ndikwabwinoko kusiyana ndi kupemphera kwathu kuja ndipo iye atabwelera kunyumba adawafotokozera zomwe adazionazo ndipo bambo ake sadakondwere Adamutsekera Salman Al-Farisiy mu ndende namumanga, koma iye atapeza mpata wothawa adathawa napita ku dziko lina la Shami kumene kuli ku Syria. Abale anga okondedwa mwa Allah Subhaanah wa Ta'ala, Allah Subhaanah wa Ta'ala mu Qur'an Yake akuyankhula kunena kuti, Afaman sharaha Allahu sadrahu lil-Islam fahuwa ala nurin min Rabbih, Kodi amene Allah wamutsegulira chifuwa chake kuti alandire Chisilamu, Kodi iye sali pa kuwala kuchokera kwa Mbuye wake? Ndithundithu abale anga okondedwa mwa Allah Subhaanah wa Ta'ala, Salmaan Al-Faarisi ankafunafuna kuwala ndi zimene zidampangitsa kuti asiye china chilichonse ulemerero wonse umene anali nawo wa bambo ake ndipo iye anadziwika bwino ndi kuyendayenda madera osiyanasiyana ncholinga chofuna choonadi. Akuti iye adakhala ndi azitsogoleri osiyanasiyana a Chikhristu. ndi cholinga chofuna kupeza chikhulupiriro choona chenicheni, umodzi wa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo mmodzi mwa atsogoleri amene adakhala nawo atatsala pang'ono kumwalira, akuti adamuphunzitsa ndi kumufotokozera Salman Al-Farisiy namuuza kunena kuti, Nthawitu yakwana, mwana wanga, kuti mneneri womaliza adzaonekere ku Maarabu. Ndipo mneneri ameneyu adzasamukira kumalo kumene kuli mitengo yambiri ya tende. pakati pa mapiri a miyala yakuda. Ndipo mphunzitsi yemweyu anamufotokozeranso Salman al-Farisi zizindikiro za mneneri amene adzatsikire ku Maarabu. Ndipo chizindikiro choyambirira zindikirani kunena kuti adamufotokozera iye kunena kuti mneneri ameneyu sadzadya swadaka chopereka china chilichonse mu njira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo mneneri ameneyunso, chizindikiro chachiwiri, adzakhala kunena kuti akudya mphatso yopatsidwa ndi anthu. Chizindikiro chomalizira chimene adampatsa chidali chonena kuti mneneri ameneyu adzakhala ndi chidindo cha uneneri pakati pa mapewa ake. Ndipo Salman Al-Farisi atamva izi adawuyamba ulendo wopita m'dziko la Maarabu. ndipo analipira anthu ena gulu lochita malonda ndi cholinga choti amutenge apite naye ku Maarabu. Koma mmodzi mwa anthu ochita malondawo anamunamiza namugulitsa ngati kapolo kwa Muyuda wina, ndipo Muyuda anapita naye ku Yathiriba, lero lino kumene timakutcha kunena kuti ku Madina. Abale anga okondedwa mwa Allah Subhaanah wa Ta'ala, zindikirani kunena kuti Salman Al-Farisiy atangofika ku Madinah anazindikira kuti malowo ndi amene mphunzitsi uja adawafotokoza, adawanena. Ndipo akuti mu tsiku lina iye ali mu mtengo wa tende adamva za Mneneri ameneyu kunena kuti Mneneri wina wotchedwa Muhammadin sallallâhu alaihi wa sallam watulukira ndipo iye akufalitsa za umodzi wa Allah Subhaanah wa Ta'ala. Ndipo iye sadachedwe koma kupita kukamuyesa ndi zizindikiro zomwe adapasidwa ndi m'busa uja. Mu tsiku loyambilira limeneli, Salman Al Farisi adatenga chakudya, ma narration ena amanena kuti adatenga tende, ndipo adapeleka kwa Mtumiki Muhammad sallallâhu alaihi wa sallam nanena kuti ndikukupatsani ngati swadaka, ndipo Mtumiki atalandira sanadye koma kuwapatsa anzake. Mu tsiku lina Salman Al Farisi. Anatenganso tende yemwe uja ndikumpereka kwa Mtumiki Muhammadin sallallâhu alaihi wa sallama, ndipo iye, Salman al-Farisiy, adayankhula kunena kuti, Ndikukupatsani mphatso. Ndipo Mtumiki anadya limodzi ndi amzinzake. Ndipo pomaliza ndipo maumboni ena abale anga okondedwa mwa Allah Subhana wa Ta'ala amayankhula kunena kuti chizindikiro chomalizira, akuti Salman al-Farisiy mu nthawi imene kudachitika maliro, adakhala kumbuyo kwa Mtumiki Muhammad salla Allah alaih wasallam ndicholinga choti aone chizindikiro cha uneneri, ndipo Mtumiki anazindikira ndipo anagwetsa pang'ono chovala chake ndicholinga choti Salman Al Farisiy aone, ndipo munthawi imene adaona chizindikiro chimenechi iye adavomereza kwinaku akulira komanso akusangalala kuti wapeza choonadi, ndipo Mtumiki adamuthandiza Salman Al Farisiy kumuombola ngati kapolo pomuthandiza, limodzi ndi Asilamu ena kudzala mitengo ya tende yokwana 300 komanso kupereka miyala ya mtengo yapatali kwa mu Yuda amene amene amakhala ndi Salman al-Farisi. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an yake yolemekezeka akuyankhula kunena kuti alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyyi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fil tawrati wal injil Ndithu amene akutsata Mtumiki Muhammadin salla Allah alaih wasallam, Mneneri yemwe sakudziwa kuwerenga komanso kulemba, amene akupezeka m'mabuku a iwo monga Torah komanso Injil. Salman Al-Farisiy, Salman Al-Farisiy. Abale anga okondedwa mwa Allah Subhaanah wa Ta'ala! Uyutu ndi Salman Al Farisi yemwe adadziwika bwino pa nkhondo pamene adani ambiri anafuna kuukila mzinda umenewu wa Yathriba lero lino umene timautcha kunena kuti Madina ndipo Salman Al Farisi anapeleka nzeru imene iye adamuuza Mtumiki Muhammadin sallallâhu alaihi wa sallam za kukumba ngalande Ngakhale kuti pakati pa ma Muhajiruna komanso ma Ansar padali mikangano, ndipo Mtumiki adawafotokozera iwo kunena kuti ndithu Salman al-Farsi ndi mmodzi mwa ife, ndipo iye adamuuza kunena kuti, Ya Rasulullah ifetu kudziko la kwathu timati tikakhala ndi mavuto adani akatizungulira timakumba ngalande ndi cholinga choti asapeze mpata wotifikira adani amenewa wotigonjetsa, ndipo. Mtumiki adaitenga nzeru imeneyi ya Salman Al-Farisi nauza anthu ake ndipo Asilamu adaigwiritsa ntchito nzeru imeneyi ndipo anthu adapambana Maarabu kamba ka nzeru yomwe idadza ndi Salman Al-Farisi. Ndipo Salman Al-Farisi adakhala mmodzi mwa ma Swahaba omwe adali chifupi ndi Mtumiki Muhammad sallallâhu alaihi wa sallam. Phunziro lomwe tikulipeza mu ulaliki wathu wa lero lino, Abale okondedwa mwa Allah Subhânahu wa Ta'âlâ! komwe timachokera kapena mtundu womwe tili zisatipangitse ife kulephera kufunafuna choonadi cha Allah Subhaanah wa Ta'ala, kulephera kufunafuna maphunziro a Chisilamu, kulephera kufunafuna umodzi wa Allah Subhaanah wa Ta'ala. Taonanitu Salman Al-Faarisiy adasiya chuma chake, adasiya ulemelero wa ufumu, adasiya china chilichonse chimene adali nacho, kamba kofunafuna choonadi ndipo Allah Subhaanah wa Ta'ala adampatsa choonadi. Tiyeni tikhale m'gulu lija la anthu olimbikira pofuna choonadi cha umodzi wa Allah Subhaanah wa Ta'ala pofunafuna maphunziro komanso chiphunzitso cha Mtumiki Muhammadin sallallâhu alaihi wa sallam. Salman al-Farisi lero lino ndi m'modzi mwa maswahaba otchuka omwe adafuna maphunziro a Chisilamu adasiya china chilichonse. chomwe adali nacho, zimene iwe ndi ine lero lino sitingapange. Lero lino ambiri tikufuna chuma ndipo sitikugona tulo, koma chuma chimenecho titati tachipeza, ndithu ndithu sitingachisiye kamba kakuti tikufuna choonadi kapena tikufuna chiphunzitso cha Chisilamu ngati mmene adasiyira Salman Al Farisi. Tiyeni tikhale mgulu la anthu ofuna chiongoko cha Allah Subhana Watala, ofuna chiphunzitso cha Mtumiki Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam.